ike aka m agwụgo m menara m ebere ezi onye m menara m ka m bana school wepụtara m onye enyemaka na atachọla m Job n'ahụhụ chineke mere m ebere

nyerenụ m odibo gị aka biko cheta m n'oge otu mere nne gị bịara nga m sị ị chọrọ ịmụ ahịa ọgwụ auntie ọ na-adị mma ka a kpọọ okwu afa o nwere mgbe m ji sị na m chọrọ ịbịa mụ ahịa ọgwụ dọkịta bụ ihe m gụrụ agụ agụrụ m nwee PhD OOO na doctor degree m bịara eh, wee mee gịnị ị practice ihe m mụrụ ihe ihe m gụrụ agụ ọ bụrọ m bịara ịmụ ahịa ọgwụ ka ị bịa kụziwere m nke a bụ na ama m anya ọgwụ auntie ị mụrụ ya na ihe niile ị chọrọ ịmụ gị sị ahịa ọgwụ ka ị chọrọ ịbịa ha ihe m gụrụ ihe m gụrụ na ụlọ akwụkwọ bụ abụrọ m amụ nwatakịrị ihe m bịara ka m mee practice na ọ bụrọ na ọ na-ama ihe ọtakọ nwanne m ihe a na-akpọ nke na wụ Bunto ọgwụ ọbara kpọọ ya na Bunto blood tonic mhm. ọ ihe a na-akpọ ya a na-ere ya 650 naira
biko erefukwere m ahịa nke na gịnị wụ aha ya beta ọ bụ body cleanser ihe a na-akpọ ya wụ beta ọtakọ gee m ntị gee m ntị ama m sị ị gụrụ ịbụ dọkịta ndị ihe nụ. nke na beta ka a na-akpọ ya ọgwụ body cleanser ị ṅụọ ya ọ na-asụsa isi ahụ ebu n'onwe gị oge achọọ m ị na-asị m beta na anya na ọ na-asacha ihe a bụ ihe m gụrụ agụ ọ bụrụ na katịbịasị ahụ nwatakịrị

kwado ka ọ bụrụ nweghị shedi ọzọ jee kwado na ego abịawago enwere m shedi atọ ihe m ji sị m hapụkwara gị nga na ị bụ nwa nwanne m nwaanyị ebu m n'obi na ị ga-eme m ọfụma ọ bụrụ na i bu n'obi m ga-eme gị ọfụma kwado nke isii ọkwa i nwere shop atọ ugbu a kwado nke isii na ọ bịago ọtakọ batago mmeghe mma i were ọnụ gị kwuo kwadokwa ịtụ mmamma na chọọchị ọtakọ ihe m nwere nga na wụ ahịa 500,000 nsogbu adịrọ afụgo m ya anụ m akụkọ akụkọ ya dịrị na ya n'okwu ndị ọnwa ọzọ m- ihe mụ na gị ga-eme wụ mgbakọ na mwepụ ọdụdụ ihe dị ka mba ka ị fụrụ n'anya gị ihu were anya gị wee kwuo Hmm? ihe ị fụ n'anya were ọnụ wee- wee nye- wee nyewe otuto hapụ ọ mụ wụ ọta ngwanụ ị sị ị ga-emekwata chukwu mee ebere ka ihe gazie ana m akọ akụkọ ọtakọ auntie ọtakọ auntie hafụrụ m ntị hafụrụ m ntị ugboro ole ka m kpọrọ gị ịkpọrọ m afa ama m ịkpọrọ m afa lekwe shọpụ m nke na ugbu a bụ ịma ihe a na-akpọ nke ndị dọkịta kpịsị ya ọ bụ dọkịta ele ihe a na-akpọ ọ ihe a na-akpọ ya ka ị ihe e ji elele mmadụ a na-akpọ ya afọ wafa ihe a wụ ihe e ji elele mmadụ ịchọ ka ele ihe a na-akpọ ya n'obodo ahụ oyibo biko na-eme gaga

na-erezikwa ka nwaanyị na-ere akawụkwa edere m aka m n'ahụ nna forget it edacha na Afọ ihe ọ ga-eme a. ọ ga-eme ihe ọzọ na-atachi ụta ka mgbe nwaanyị m na-ere na-atachi ụdị aka Eh? ịma mgbe a m na-ere aka m masị Eh. ọkwanụ na ịma enweghị m ihe m na-eme Na isi wow. na-erewe na aka m wee kwene ịma wee na-ejiri tụ n'onwe m ịma Na nwanne m wow. mpa m na-enụ obi fere ya azụ nwoke a ọ dị obi mgbawa Hey. kweta ya enyere m aka ugbu a

dọkịta ọnụ were akwa yichie awụrụ m dọkịta ee dọkịta ọtako the PhD, the OOO, ọ bụ degree holder na dọkịnta ọ bụ n'ogbe a onye ka ọ na-agwa dọkịnta ọtako the PhD holder DNNO the only doctor na-agba obere n'anya ọcha ọ sị nụ ka mara ebe saya ya wetara m ọnụ ọmụ dọkịta silas eh, eh, ha nọrọ nga ahụ mm, a na-akparị m na nwa ihe m ụmụ nwaanyị niile a na-agagharị nke a saya ha na-eme ọnụ ugbu a ka m mebido m nwoke m eh? ha bịa ị chọrọ ite afọ ime ebugoro ụzọ tụọ gị afọ ime ị chọrọ ka a gwọọ gị ebugoro ụzọ gwọọ gị nke na ya m ihe m kwuru maka ya sị na dọkịta ka m ga-abụ ewe mgbọ mgbọ mgbọ nso orukwa n'ihe ya na-erukwe ọ bụ onye na-arụ ka oshi ahụchi ọ dị ka nwaanyị agabago ya na nne m n'afọ ha dọkịta ọsọ ihe m bịara ịrụ na nke a wụkwanụ ezigbo nsogbu ada ụmụ nwaanyị niile a ama m n'ihe ndị dọkịta na-arụ onye buru afọ ime bịa chọrọ ite ya m pịa ya ke m ma etewe ya afọ o buru onye ka ha na-agwa

nne nwanne nwa anakwa m apụ next week o ọkwa ime mbe ị bịara bịa mee isi nnukwu nwaanyị
omena na o merekwa o ana m aga dubai na ịma ahụ ya m agwala ka m ga goo ahịa ọ ya na agụ nwaanyị ee biko ehe fịawara m ihe ahụ aka nnụ ị chenjikwa n'ego ị kara ajụ ajụ ihe m chenjere nụ n'ego nụ nụ agụ nwoke ọ dị ya nụ nụ ewo chinekele nna ị chenjiri ego ya ebekwanụ ka idebe ya
nwanne m nwaanyị ihe m chenjiri 450,000 dollars ana ọ dị n'ime ụlọ m 450,000 n'isi pilo bedi m ka idebe ya ọ dị ya nụ nụ nnukwu ego ha otu a onye ma bịa eburu ya onye ma bịa buru ya ọ ga-ebu ụzọ chabigodi m olu tupu o buru ego ego ahụ kwere nne idebe n'isi bedị ọ wụ ugbu a ka m na-edowe ụdịdị ego ahụ mmụọ enweghị ike ịfụ ya fọkwa nke mmadụ na-emezikwa ka ọ maghị onye m bụ onye oshi ahụ eh?
onye gịnị onye oshi ahụ
hmm. hapụ nwoke ahụ na onye ohi ka ọ bụ m bụ sai ezigbote ekperima ekperima ọjọọ nwoke a riri ego m 300,000 ka ọ rụọrọ m moto m o rie ego afụọ m moto afụọ m ego m bụ sai sai
Hey! Nwoke a. ikwuolekwara m ya mana emesiri m ya ike agwara m agwara m ya akpọrọ m ndị akpụ obi mee ya ihe m bụ sai sai ya onye hapụkwa onye ahụ onye ori ka ọ bụ Onye emetọkwana ihe ee ekperima ọjọọ ọ mara na ego agụ ka oyi isi gosi sai m ji ndị uwe ojii ma ndị akpụ obi tie ya mgbamgba na nwaanyị dịkwa egwu mụnwa ka ị na-ahụ
karo nụ karo chineke m ihe ọ gị nwe ihe a niile ọ bụ m nọmakwa m na ndụ dị otu a nụ gị na-ahụ o. otito dịrị jesu na ndụ ebeebe amen Hey! ee dị otu ewu chineke mgbe ọ dị ka ị ga-abụ onye amụgharị ọzọ dịka m amụgharịgoro m ọzọ lee na-esi m ekpere n'alụ Ee, ị ma na ile anya ọ dịla ọ nọọla ọdọ chineke m kpọkwara m oku na mụ bịa zaa oku na ma ndị kwado agbara ịgba otu ndị okorobịa ịma akwụkwọ nsọ sị na mgbe okorobịa na mgbe agbọghọbịa ọ bụ ihe efu ma bịa ele anya m họpụta m tiri aka ọ dịka ndị gara ihu arụọla m moto ọ dịka ndị gara ihu emeela m ihe niile ọ dịka ndị masị mba ka m dị mbụ zaa ọkpụkpọ oku a Chineke m kpọrọ m Chineke ekele dịrị gị o. Amen, Mgbanwe dị gị na amen. Chineke onye bụ ebere arụ ọrụ ọrụ niile. Ọ nọkwara n'ime m ole. Ahụrụ m na ọ dị ka ihe ozi ọma na-alụ. Echi m

Emeka i yizi rag na-akpagharị na-akpagharị Emeka ị na-ahụkwa onwe gị ị hụkwara ihe i yi Emeka na-akpagharị n'obodo Emeka e tinyere gị akwụkwọ ka i je gụọ akwụkwọ bụrụ mmadụ i je gụtazi ara legodu ihe i yi Emeka bata n'ụlọ m ị na-ekene m na-eme expect ka m za gị Emeka nyere onwe gị aka nne gị nọ na village na-ata afụfụ ị nọ na city uncle kwado ebe a uncle tuto uncle atụ gị tuto ka ị ga na-akparị m n'iru pino pino ị chọrọ ime ihe ọkụ uwe ị chọrọ ịkpasị m sef anya banyere n'ime alụ ya na uncle ọ bụrụ ka ị na-akparị m n'iru my pino pino ọ dịrọkwa mma uncle ọ dịrọkwa mma maka Chukwu ọ dịrọkwa mma By the way, by the way, onye bụ onye a? Who is this person? Ọ pino pino mụ na ya na-alụkọ ọlụ. ahụgo m ihe n'obodo a Emeka gị nwa na-enwerọ ike igote even ofu taya taya motorcycle na-agwa m na ị nwetago gịnị pino gịnị ka ị kpọrọ ya

ndị bekee mkpọgide nke nke kpọọ chemist pụta nke kpọọ dọkịta dako gị na ajụ gị onye agara mma bụ ama before gị na Silas a na-eme ka e si aga n'ogbo anyị n'oji jupụta na ọ bụrụ ahụ onye gwụrụ ha kwụrụ ụkwụ na agụrụsị ego PAC or PDP or PNU nna ị chọrọ ịgụ aghara ka ị chọrọ ịbịa gụọ egwu biko agụcha m egwu n'abalị adịghịkwa m egwu n'abalị ya akpịrị gbaka ma ndị nwe m